Ar fhágáil na háite sin dó, tháinig sé go dtí críocha Iúdáia ar an taobh eile den Iordáin agus chruinnigh sluaite móra chuige arís agus bhí sé ag teagasc arís mar ba ghnáth leis. Tháinig Fairisínigh chuige agus d'fhiafraigh sé de ag baint trialach as. An dleathach do duine a bhean a scaoileadh uaidh? D'fhreagair sé a dúirt seo, Cad a d'ordaigh Maois daoibh? Dúirt siadsan. Thug Maois cead litir idirscartha a scríobh agus í a scaoileadh. Dúirt Íosa leo, Is de dheasca bhur gcroí a bheith stuacach a scríobh sé an aithne sin daoibh. Ach ó thús an chruthaithe rinne Dia iad fireann agus baineann, agus gheall air sin fágfaidh duine a athair agus a mháthair chun bheith go dlúth i bpáirt na lena bhean, agus aon cholainn amháin a bheidh sa bheirt acu. Dá réir sin, ní beirt siad feasta ach aon cholainn amháin. Dá bhrí sin, an ní a cheangail Dia ná scaoileadh duine é. Cheistigh a dheisceabail é mar gheall arís ar seo arís sa teach. Agus dúirt sé leo, Duine ar bith a scaoileann uaidh a bhean agus pósann bhean eile, déanann sé adhaltranas ina choinne. Agus má scaoileann bean a fear uaithi agus fear eile a phósadh, déanann sí adhaltranas. Agus bhí siad ag tabhairt na leanaí chuige chun go sínfeadh sé a lámh orthu, ach bhí na deisceabail ag cur ceartú orthu. Ar a fheiceáil sin dó, tháinig míchéadfa air agus dúirt leo, Ligigí na leanaí teacht chugam, ná coiscigí iad, óir is lena leithéidí seo ríocht Dé. Deirim libh go fírinneach, cibé nach nglacann ríocht Dé ar nós linbh, ní rachaidh sé isteach ina choíche. Agus rug sé barróg orthu, chuir a lámha orthu agus bheannaigh iad. Agus é ag cur chun bóthair do rith duine chuige agus chaith sé é féin agus a ghlúine ina láthair agus d'fhiafraigh sé de. A Mháistir mhaith, cad tá le dhéanamh agam chun go mbeinn páirteach sa bheatha shíoraí? Dúirt Íosa leis, Cad chuige a deir tú maith liom? Ní aon neach ach Dia amháin. Is eol duit na haitheanta, Ná déan marú, ná déan adhaltranas, ná déan goid, ná tabhair fianaise bhréige, ná déan calaois, tabhair onóir do d'athair agus do mháthair. Dúirt seisean leis, 'A mháistir, choimeád mé iad sin uilig ó m'óige. D'amharc Íosa air agus thug grá dó, agus dúirt leis, 'Tá aon ní amháin in easnamh ort fós. Imigh leat, díol a bhfuil agat agus tabhair do na boicht é, agus beidh stór agat ar neamh. Tar ansin agus lean mise. Chuir an chaint sin buaireamh air agus d'imigh leis go dubhach mar bhí mórán de maoin an tsaoil aige. Bhreathnaigh Íosa ina timpeall agus dúirt sé lena dheisceabail, Cad é chomh deacair is a bheidh sé ar lucht an tsaibhreas dul isteach i ríocht Dé! Chuir a bhriathra alltacht ar a dheisceabail, agus d'fhreagair Íosa a dúirt sé arís, A chlann liom, cad é chomh deacair is é atá dóibh siúd a chuireann a mhuinín i saibhreas dul isteach i ríocht Dé? Óir is fusa do chamall dul trí chró snáthaide ná do dhuine saibhir dul isteach i ríocht Dé. Ba mhó ná sin an t-ionadh a bhí orthu agus dúirt sé lena chéile, Cé is féidir a shlánú, más ea? Bhreathnaigh Íosa orthu agus dúirt, Tá sé seo dodhéanta ag daoine ach níl ag Dé, óir tá an uile ní sodhéanta ag Dé. Chrom Peadar ag rá leis, Sinne, féach, d'fhágamar an uile ní agus leanamar thusa. Dúirt Íosa, Deirim libh go fírinneach, nach bhfuil aon duine a d'fhág teach ná deartháireacha ná deirfiúracha ná máthair ná athair ná clann ná tailte, mar gheall ormsa agus ar an Soiscéal, ná faighidh sé níos mó faoi chéad an aimsir seo anois, tithe agus deartháireacha agus deirfiúracha agus máithre agus clann agus tailte, fara géarleanúintí agus an bheatha shíoraí sa saol atá le teacht. Tá a lán ar tosach a bheidh ar deireadh agus a lán ar deireadh a bheidh ar tosach. Agus bhí siad ar an tslí ag dul suas go Iarúsailéim, bhí Íosa rompu amach agus bhí ardionadh orthu, agus bhí eagla orthu siúd a bhí ag leanúint laistiar. Rug sé leis an dáréag i leataobh arís agus thosaigh sé ar insint dóibh cad iad na nithe a bhí le titim amach dó. Seo anois sinn agus dul suas go Iarúsailéim agus tabhair Mac an Duine ar lámh d'uachtaráin na sagart agus do na scríobhaithe. Daorfaidh siad chun báis é agus tabharfaidh siad an lámh do na gintlithe é, agus déanfaidh siad fonóid faoi, agus seilí a chaitheamh air agus é a sciúrsáil agus é a chur chun báis, agus éireoidh sé arís tar éis trí lá. Tháinig Séamus agus Eoin, clann Zeibidé, chuige á rá leis, A Mháistir, is mian linn go ndéanfá dúinn cibé ní a iarraimid ort. Agus seisean leo, Cad ab áil libh a dhéanfainn daoibh? Agus dúirt siadsan leis, Tabhair dúinn suífimis, duine againn ar do dheis agus duine againn ar do chlé, i do ghlóir. Dúirt Íosa leo, Níl a fhios agaibh cad tá sibh a iarraidh. An bhféadann sibh an cupán d'ól a agus a d'ól agamsa agus sibh bhur baisteadh leis an baisteadh lena fuilimsa do mo bhaisteadh? Dúirt siad leis, Féadaimid. Dúirt Íosa leo, An cupa atá á ól, ólfaidh sibh, agus leis an baisteadh lena fuilim do mo bhaisteadh, baistfear sibh. Ach ní maidir le suí ar mo dheis or nó mo chlé, ní agamsa atá sin le tabhairt, ach is dóibh siúd a bhfuil sé i ndán.

Agus an duine ar mian leis a bheith ina cheann oraibh, beidh sé ina sclábhaí ag cách. Óir níor tháinic mac an duine chun go mbeifí ag freastal air, ach chun go dhéanfadh sé féin freastal, agus a anam a thabhairt mar cheannach ar mhórán.

agus bhagair a lán duine air a bheith ina thost. Ach is é ba mhó a scread sé, A Mhic Dáibhí, déan trócaire orm! Stad Íosa agus dúirt, Glaoigí anseo air. Agus ghlaoigh siad ar an dall á rá leis, Bíodh misneach agat, éirigh, tá sé ag glaoch ort. Chaith sé siúd de a bhrat, d'éirigh de phreib agus tháinig chun Íosa. Ansin labhair Íosa leis, Cad ab áil leat mé a dhéanamh duit?